alright anyị nọ na ọba junction new road ebe anyị nọ na ọba junction new road ka anyị wetara unu ihe na-eme na gee ntị nke bụ eziokwu bụ na ọ dịrọ ya obi mma i nee anya men na men wụsara men wụsara anyị nọ n'ọba new road nee nya main road nee nya main owere road a kịta na-apụ nee nya ya ka m nọ na ya nwere ihe na-eme ebe a daalụ nwanne o nwere ka o si dịrị m n'obi m ji wee sị ka m kpọghee ya nee nya o nwe moto na-aga aga o nwe moto na-anata anata maka gịnị sit at home sit at home can be very very ex eh, eh, very effective in Anambra State most especially in Onitsha anọ m na junction New Road Ọba nee nya in case you don't know ihe anyị na-achọ ka ihe dị mma a sị ka a rapụ ndị Igbo ee eh, na a tụchago vootu ka a tụọ vootu ka a tụọ vootu ka a tụcha vootu anyị fụgo ka e si ka vootu si wee gaa wee na-asị biko ma onye ukwu ma onye nta ife a tụ na vootu ma ọ dị gị mma ma ọ dịhọ gị mma onye ọbụla kwesịrị ikwu eziokwu ka e releasere anyị Nnamdị Kalụ ka Nnamdị Kalụ nawazie bie na ọ nna mmadụ ka ọ bụ ọ uncle mmadụ ka ọ bụ otu i si nwee your husband n'ụlọ ọ na-anakwute gị mgbe ọbụla otu a ka a woman chukwu kesi ike nwee arụ nwee mkpụrụ obi si nwee onye ndu Nnamdi Kanu mana i nezie anya ị fụ na Nnamdi Kanu have stayed more than enough biko ihe anyị na-ayọ bụ ndị Igbo ka anyị tinye ọnụ ka anyị tinye ọnụ ka a kpọpụtara anyị Nnamdi Kanu ọ dị anyị mkpa sị rapụ nwoke mmadụ ka ọ naba na o nwee ihe o kwute nke ọma o kwutehọ nke ọma hapụnụ ya ka ọ naba na ndị niile ji ya fa akakwu ya eme ezigbo omume fa akarọ ya eme ezigbo omume so today I decided to come to this axis to say biko o nwere ka ndị Igbo si mejọ sị gbaghara ha sị kpọpụtara anyị Nnamdi Kanu enwe anyị ọma

nee nya i nee anya ị fụ na ife na-eme i nee anya ị fụ na ife na-eme ife anyị need bụ ka a rapụ Nnamdị Kanụ rapụ Nnamdị Kanụ ka ọ naba bie ka onye nekọta ndị be ya anya hapụnụ Nnamdị Kanụ ka onye nekọta ndị be ya anya hapụnụ Nnamdị Kanụ ọ mmadụ ka ọ bụ after all ihe niile o kwuru emezugo ee eh, na 2015 ka ọ sị na Tinubu ga-achị eche na a na-akọ akọ asịrị emechakwa Tinubu emego match the office ị fụ ka ihe a na-ekwu o nwere ndị ma na this particular nation a na ọ wụ Maradona Maradonic game ka a nọ ụfọdụ kwunyere ụfọdụ ekwunye ha mana Nnamdi Kanu emeghego anyị niile anya biko hapụrụ anyị Nnamdi Kanu to whomever it may concern please leave him for us i don't have to take akwesịghị m ka ka live a na-eme tee aka mana ihe m na-achọ ikwu bụ na na sit at home is real is very very real in in eastern part of this country sị hapụrụ anyị Nnamdi Kanu ka ọ nawa be ya ka onye take care of the, eh, the, eh, the, the, the wife and the children maka na e megidego megide the parents adịgo late please you should allow him to go ọ ihe anyị na-ekwu ka Nnamdi Kanu naba biko na ọ dịzi anyị ọ dị anyị n'ọnụ n'ugwu sị allow him to go na ọ dịgo too bad thank you so much Chukwu Oke Abịama gozie unu niile bikonụ hapụrụ m Nnamdi Kanu ka ọ naba ebe igwe na-ekwu Nnamdi Kanu ka sị free Nnamdi Kanu free Nnamdi Kanu free him free him free him so that he should go to his home and take care of his family wife and children otu a ka m si kwuo otu a ka ọ ga-adịrị onye ukwu na onye nta